ọ dịrọ na ịkpa nsị ọ dịrọ na ịgwa anyị ọ dịrọ na maka na ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọta ndị omenala a sị ndị na-agwọ nsị na ndị na-akpa ọ bụrụ eziokwu omenala bụ onye na-akwụba aka ọtọ omenala bụ ihe na-ekwu eziokwu mana ọ nwere ihe nna anyị ọdọ jiri ya agwa anyị taa ọ sị na omenala dị na ụzọ dị iche iche ị nwere ike ịkọwara m ụdị ụzọ dị iche iche eji eme anụ maka ama m na ndị ahụ ala bụ omenala ma ọ gwere ụka na-aka aka ụka bido na e were na z n'akwụkwọ edemede ọnụọgụ unu ka kpachikọrịcha anya abịaruo n'ife dịkwa ka omenala a, ọ gbara ụzọ n'atọ m kwuo nke m iyi ekwe ikwuo nke gị m ma ekwekwa gwa onye na-ege ntị ikwuo nke- ikwuo nke m ma ekwe ekwuo nke m ihe ekwe mana o kwesịrị na anyị aghọta ya na ife ahụ nzukọ katọlik bụ ndị na-ekwe enu bịa na ndị otu okpuru otu onye isi katọlik adịghị ibe ọzọ nwee ibe ọzọ n'ọnụ ife ndị a na-ekwu ka ndị a na-ekwu ka ndị a na-ekwu ka ndị a na-ekwu a sịrị na hausa nwere asụsụ igbo nwere asụsụ yoruba nwere asụsụ kalaba nwekwuru nke ha mara asụsụ si na omenala dị ụzọ ịtọ omenala dị ụzọ n'atọ ọgwụ o nwere ndị bụ ụmụ dibịa ndị alụrụ ala ndị bụ ehe nwee ndị bụ ndị nze ndị kacha nụ sachaa zee bụ isi chi ọzọ nwee ndị bụ ndị ọhaga njem mmadụ n'ụka mmadụ na ngọ mmụọ ịhụ na ọgba anyị taa nke a ga na-ekwu ọrụ ka anyị jee ka anyị nyolu kpatara ụmụ ọ kpụgburu sị onye ọrụ ehegharịzina na-eji echọ n'otu ebe jee dị ya fee ka ọ ghara achọ ya afụ ka afụ ndị ya kwee na-akọwa m n'ụlọ ndị bụ ndị dibịa mgbaasị ndị oyi ndị na-akpa nsị maka na o nwere ebe m jere a na-akọ okwu nwa dibịa ọ na-akọwa ka o si ekechisi ndị mmadụ o juru eju nwaanyị onye dibịa ọbụla amata na ka esi ekechi nwoke mmadụ nwunye ya na-arịbụrọzi elu ekechizi ụmụ ya mmadụ na-emebisi ụmụ nwaanyị enweta ike ime di ha di ha abụrụzie yeye ha abụrụzie ọga n'ụlọ ụdị dibịa ahụ ya na-eri nri maka ụmụ nwaanyị a na-achọrọ ya na-abịa ọ ha bụ dibịa ndị akpa ndị na-ama ka esi eme ihe ure kachere ọgwụ mgbọrọgwụ ọkịrị mgbawa isi ara gbogbo tigbo nwezie ndị bụ dibịa

Across 170.
Across 170. Ọ na-eji akpa m ezi- eji ezi aka mmiri ụmụ olili jegide ruo nkwọ nne ruo nkwọ akpa nna. Ndị ọbụla ụfọdụ adịghọzi ndị nta na-ata ụfọdụ adịghọzi. Onye ukwu aka ọzọ n'ife ide na-eme. Ife nwere ike igbu mmadụ wee macha na ebe a ife. Ụzọ ife ụtọ ka mmadụ ya eme wee ma na ebe a n'ọbee. Nke bụ ihe ma na ife ị na-eme aha ife dị mma. Nke bụ ihe ma na ọ dịghọ mma. nke ekwekwe ekwekwe jee mee ebe ahụ ọ mapụrụ na ọ bụrụ na aza ahụ eji akpụ mmadụ ọ ya nwee n'olu nwee n'ukwu nwee n'ọkpa ị na-echezi ịmụ ife imeta ometa bụ iwu ọbụla okwu na-agazie
nna anyị ekelechala m ebe nwanne m na-eme okwu